Ok, so ag an bpointe seo ba cheart go mbeadh muid ar fad in ann TN a fháil agus SN a fháil agus tá formulas ann le hiad sin a fháil agus tá siad istigh sna logbook so ní chaithfidh siad a bheith ann de ghlanmheabhair. Ach an chéad rud eile a bhéas orainn déanamh ná amanta cuirtear an cheist orainn TN a fháil nuair nach bhfuil tugtha dhúinn ach SN. Em, agus dhó sin, níl aon, tá bealach ann le é a dhéanamh ach níl sé seo scríobhta síos sna leabhair, so caithfidh sibh é a fhoghlaim de ghlanmheabhair, nó caithfidh just fios a bheith agaibh ar an chiall atá leis, I suppose. So, mar shampla, má iarrtar orainn, em, T5 a fháil agus tá SN tugtha dhúinn, bhuel, chaithfeadh muid dhá rud a dhéanamh, chaithfeadh muid S5 a fháil agus then chaithfeadh muid S4 a fháil. So má chuimhníonn muid, céard é S5 really? So tá S5 cothrom le, bhuel, it's,

T4. Em, agus céard a tharlodh dhá mbainfeadh muid S4 ó S5? Bhuel, just ghlanfadh na rudaí atá mar a chéile amach, so if we were going to minus S4 ó S5, bhuel ghlanfadh sé sin amach, the, ghlanfadh sé sin amach agus é sin agus é sin agus é sin. So bheadh muid just fágtha le T5. Agus tá muid in ann an kind of. smaoineamh seo a úsáid le aon T a táimid ag iarraidh a fháil chomh fada atá SN ann. Agus an riail atá ann ná, so smaoinigh air seo, tá TN cothrom le SN lúide SN lúide a haon. So mar shampla, dá mbeadh muid ag iarraidh, em, T, 2 a fháil, bhuel bheadh sé sin cothrom le S2 lúide S1. Ok, now tóg síos é sin dhom, scríobh isteach in bhur nótaí agus foghlaim é is, cuir bosca mór buí timpeall air agus tá sibh le é a úsáid le ceann, cúpla ceann de na ceisteanna a bhéas muid ag déanamh níos deireanaí. Alright, déan cinnte go bhfuil a fhios agaibh é sin. So, seo ó níos luaite, tá T2 cothrom le S2 lúide, sampla de seo. Abair go dtabharfar SN is cothrom le N cearnaithe móide dó N dhúinn, agus caithfidh muid T1, T2 is T3 a fháil. Now níl a fhios againn céard atá TN cothrom leis, so níl muid in ann dul agus iad sin a dhéanamh amach. So, an rud tá muid le déanamh ná, tá muid le first of all S1, S2 agus S3 a fháil. Alright, is déanfaidh mé seo ar an taobh so. S1 would be cothrom le, bhuel, a haon, Agus tá muid just ag ionadú anseo, so tá substitution ag teacht isteach. So, haon in áit N, so haon cearnaithe is just haon, móide, dó fá, dó fá haon is just dó, so haon móide dó is cothrom le trí. Okay? Now, S2, ar an gcaoi chéanna, dó in áit N, so dó cearnaithe is cothrom le ceathair, móide dó fá dó is ceathair freisin, so tar éis sin just cothrom le ocht agus then S a trí would be cothrom le arís trí in áit N, so sin naoi móide em sé will be cúig déag, I'm going out in mission dearg.

Alright. Agus so ciallaíonn sé sin our seicheamh is ehm trí cúig seacht. So dá mbeadh muid ag iarraidh T N a dhéanamh amach as seo, bheadh sé fairly simplí. An difeach ná dó. Séard a chaithfeas muid a dhéanamh le dó le trí a fháil ná just caithfidh muid haon a chur leis. So ciallaíonn sé sin dó N móide a haon. So tá mé in ann T N a dhéanamh amach má tá S N tugtha dhom. Alright.